ka onye dị ụmụnna ya ama onye a maara ka o si eme ekwesịkwa ịghọgbu anyị o ọ bụ ka onye si agba ka esi akụrụ ya egwu ka onye dị ka mmọnwụ ọ na-eti na-adị mana otu ihe ị ga-echeta bụ na emegbucha nwa nkwụ ụbọchị igu achọwakwa nwa nkwụ ntị adịkwa ndụka bụ nwoke kwụ n'eziokwu etu ọ bụla ọ sọ ya bụ okwu ya dị ịma na okwu a na-asọ anya anaghị ebi gboo mana ndụka tinye ya ọnụ o bie gboo ọ bụrụgodị eze a na-asọ anya ka ikpe mara ndụka ga-ekpu nkata n'isi wee gwa ya okwu ọ bụ eziokwu ya mere na ndị niile na-asọ eziokwu ji agba ya mgba ha na-agba mbọ ime ya ka o soro ha wee rụrụma aka mana otu ihe ha chefuru bụ na iwu mpalaka bụ na ọ ga na-akwụ anwụ ha amaghị na anaghị ekpu afọ ime aka na eziokwu dị ka mkpụrụ osisi ọ sọ gị mafuo ya n'ọhịa ma ọ bụ lie ya n'ala ọ ga-epuliterịrị ome ọ na-eme a gaa ọgbakọ kwulite okwu ndụka chọọ ka o tinye ya ọnụ a sị ya nọrọ ala ma ọha ma eze onwezi onye chọziri ịnụ olu ya maka na ha ma na okwu ya dị ka ihe agba n'aka na ọ baghị uru iji enyo ele ya okwu ya niile na-atọgbọrọ ka ehihie agwa a ndị mmadụ na-akpaso ya nke o ji bụrụ mmadụ ọ bịa na-ewute ya o wee ruo otu ụbọchị e wee na-achọ onye na-ekwu eziokwu n'obodo onye a ga-atụkwasị obi ga-ejide ego na ndị mbụ na-ejidere ha ego na-eme ya nrisi nke a jụọrọ ọ chọọ otu ihe kọọ ịmakwa na onye ndị obodo gbara aka wee họpụta bụ ndụka ndụka ewere iwe ihe ahụ ha na-eme ya sị na ya nwa agaghị ejide ego ha eburukwa ya nyawa ya n'isi ihe eji nyawa ya n'isi bụ gịnị maka eziokwu ya gee m ntị kpokpo na-aga aga ọgụ a na-eso ya etu ọ bụla onye dị ụmụnna ya ama ị hụrụ ndị ahụ gị na ha na-agba ama ndị gị na ha na-ezu ohi ndị gị na ha na-akọcha mmadụ ndị gị na ha na-eri aka azụ ndị ahụ gị na ha na-ekpudo eziokwu ihu n'ala ndị ahụ ọ na-abụ unu zukọọ ka unu ha eri udele ngịga eruo ala ha niile macha gị ọfụma e nwee ka e si chọma onye kwụwara aka ọtọ onweghị ka ndị a ga-esi wee gaa kpọtakwa gị ị gaghị agbatadị ha n'uche maka ha ama gị ọfụma ha ama ihe ị ga-emenwu mana gị nwa na-ekwu eziokwu jisie ike ume alọla gị mmiri ejikwana maka mkpagbu ị na-enweta wee rụrụwa aka ihe ha ji akpagbu gị eme ihe ndị a bụ ka ha mara ma ị ga-arụrụ aka ma ha ga-anapụ gị ya bụ eziokwu i ji maka na ya bụ eziokwu rara ahụ okwukwu ọ dị oke ọnụ ahịa ọ bụghị mmadụ niile na-ejidenwu ya ha niile macha na ị nọ n'ezi ụzọ ọ bụ mgbe a chọwa onye eziokwu ka ị ga-ahụ na ọ bụ ndị ahụ bụ ndị ga-arụ gị aka gee m ntị when you sell your brother even the buyer will not trust you do what you say and people will say what you do ntị adịkwa ya gazie